Ndeewo onye ọma na-ege m ntị kedu ka ị mere kedu ka eke si anya anwụ kedụkwanụ ka mbazi si egwu ji eji m n'aka na ọ na-aga nke ọma ma ọ bụrụ na ọ naghị aga nke ọma nwee ndidi na ọ bụ nwa mgbe nta ya bụ ihe dị ọkụ ga-ajụ oyi afa m bụ ọmalịcha ada igbo ya bụrụ na nke a bụ mbụ ị na-esonyere m daalụ maka isonyere m daalụ ọfụma nnọọ maka isonyere m ọ bụrụkwa na ị na-esonyeburu m mbụ daalụ daalụ daalụ nke ọma maka isonyere m ị nachitara azụ n'ihi na nke mbụ i kiri dị gị mma Mere i ji nachite azụ ikiri nke ịbụọ, ndị Igbo sị na ụzọ dị mma a gaa ya nga naabọ ee ewena iwe n'ụbọchị nke taata ị gaghị ị nwere ike ị gaghị afụ iru m anya mana enwere m ezigbote isiokwu m chọrọ ịkọwa taata ya bụ ilu nke bụ eziokwu bụ na ama m na ilu abụghị mbụ ọtụtụ n'ime anyị na-anụ ya nwekwa ike ọ bụrụ mbụ ụfọdụ n'ime anyị na-anụ ihe bụ ilu a bịa n'asụsụ Igbo Ndị Igbo bụ ilu ka ha ji achọ okwu ha mma. Ọ bụrụ ndị kọwara ilu, ha sị gị na ilu bụ mmanụ ndị Igbo ji eri okwu. O nweghị ka a ga-esi wee kwuchie okwu onye bụ ezigbo nwaafọ Igbo ga-esi wee kwusie okwu ọ ghara itinye opekata mpe otu ilu na ya bụ okwu. Ọ na-abụ e nwere ilu ndị Igbo na-atụ si na a chụchaa aja ma afụghị udene, ị mara na ihe mere be ndị mmụọ. Onye bụ nwafọ Igbo kwusie okwu ma o tinyeghị ilu, ị mara na ya bụ okwu nwere ka o si wee dịcha. Ị nwekwara ike ịsị na na ilu bụ ihe mmadụ ji ekwupụta ebumnuche ya, ebumnobi ya ma ọ bụ okwu bere nkenke mmadụ jiri wee kọwaa ọtụtụ okwu. Ya bụ na kama onye ahụ ikwu ogologo okwu, o were ilu bee ya nkenke ka ya bụ okwu wee gaba aga n'ọnụ. Ilu abụghịkwa ihe dị mfe nghọta, mana ndị Igbo na-atụ ilu sị, nwata a tụọrọ ilu kọwaara ya, ị mara na ego eji nụta nne ya nara n'iyi. Ya bụ na abịaghị m ebe a ịsị ma ego eji nụta nne gị ọ nara n'iyi. Ọmalịcha ada Igbo bịara ka ọ kọwaara gị ihe bụ ilu nke ọma, kọwaara gị etu ị ga-esi ghọta ilu, kọwakwaara gị ilu ị kwesịrị ịtụ mgbe ị kwesịrị ịtụ ya bụ ilu. Ị ghọtara? Ehe. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụ ihe kpatara eji atụ ilu. Anaghị anọkata atụ ilu. Ilu ọbụla a tụrụ n'ụwa a nwere ihe ọ na-egosipụta ma ọ bụ ihe eji ya bụ ilu akọwa. Ee, a bịa n'ihe gbasara ịkọwa ilu, ebe ahụ ka nsogbu dị mana ebe ọ bụ na ọmalịcha nọ ị gaghịzi enwe nsogbu gbasara ịkọwa ilu ilu abụghị ihe ị ga-anọkata meghe ọnụ gị tụọ na mgbe enweghị ihe kwesịrị ka ị tụọ ya bụ ilu ilu ọbụla nwere mgbe ekwesịrị ị na-atụ ya mgbe ị tụrụ ilu oge ọ dabaghị ị mara na ị ghọtabeghị nke ọma ihe bụ ịtụ ilu na ịkọwa ilu abịa n'ilu igbo I nwere ike ịtụ ilu ọbụla, mana nkọwa ilu anwa ọ dabakwara n'ihe ị na-ekwu? A naghị akọwa ilu na ị nụrụ ilu anwa. Ọtụtụ mgbe, ilu anaghị akọwa onwe ya maọbụ nkọwa ilu abụghị etu e siri tụ ya ka e si akọwa ya bụ ilu. Amaghị m ka ị ghọtara ihe m na-ekwu. Ka m were kịta nụwa ọmụmaatụ. Ọ bụrụ na a na-ekwu okwu gbasara mmadụ na mmadụ imekọ ihe ọnụ ma ọ bụ ụmụnne itikọ aka mekọọ ihe ọnụ mgbe anwa onye dị etu a nwere ike ịtụ ilu dịka na akpaa akpaa ree nwaada ọ naghị agba n'afa ihe ọ pụtara bụ na eti akpaa akpaa wee mee ihe ọ naghị ebute okwu ya bụ na o nweghị mgbe m ji sị na etikọọ aka ọnụ ree nwaada ọ naghị agba n'afa Ọtụtụ mgbe ka ụfọdụ ga-asị gị na etinye aka ree nwaada, ị kọwaa ya dịka esi tụọ ya, mana ifugo na nkọwa ya dị iche, na ọ bụ uche miri emi ka eji akọwa ilu. Ya bụ, uche ka eji akọ ọkpa, uche ka ọkpa jikwa eto. M na-akọwa bụ na nkọwa ilu bụ uche ka eji akọwa ilu nkọwa ilu bụkwa site na nghọta ilu anwa ka esi akọwa ya ọ bụghị site na ilu atụrụ na ọ bụ itukwuru ana chee ihe bụ ilu a kedu ihe ilu a pụtara tupu ịghọta ihe bụ ilu a wee nwee ike kọwanwuo ee na ilu ọ tụrụ na ebe ọ dabara ọtụtụ mgbe ka e nwere ike a na-akọwa maka ihe dị aṅaa E nwere ike a na-akọwa maka ijikọ aka ọnụ mee ihe ma ọ bụ imekọ ihe ọnụ. Mmadụ atụọ ilu dị ka awọ anaghị agba ọsọ efifie n'efu. Ọ bụrụ na ị kirie ilu a na ihe a na-akọwa, a na-akọwa sị na a na-ekwu okwu ijikọ aka ọnụ mee ihe ma ọ bụ imekọ ihe ọnụ dịka otu otu otu ezinụlọ otu ụmụnne mmadụ atụọ ilu dịka awọ anaghị agba ọsọ efifie n'efu ifu na ya bụ ilu enweghị ka o siri dabaa na ya bụ okwu a na-akọwa ya bụ na ị ga-ebu ụzọ wee gee ntị na ụdịrị okwu a na-akọwa ma ọ bụ ihe a na-eme tupu gị onwe gị atụbata ilu ka ilu a nwee ike daba mgbe a na-ekwu okwu mmadụ na mmadụ ịbịakọ aka ọnụ wee mekọọ ihe ma ọ dị n'udo wee mekọọ ihe ị nwere ike ịtụ ilu dịka na anyụkọọ mamịrị ọnụ Ọ gbaa ụfụfụ. Mgbe ị tụrụ ilu dị etu a, ị fụrụ na ọ dabara na ya bụ isiokwu unu na-akọwa. Ya bụ na ilu abụghị na anụrụ m ilu ka m tụọ ya. O kwesịrị inwe nghọta n'ihe a na-ekwu maọbụ ebe a na-aga maọbụ ihe a na-akọwa tupu onye ọbụla emeghe ọnụ wee tụọ ilu ka ọ ghara ịbụ i wee tụọ ilu ofeke maka na ofeke amaghị oge e kere nkụ ụkwa ka m nyekwa gị ọmụmaatụ ọzọ gosiri ihe gbasara ịtụ ilu na nkọwa ilu ka m were ọmụmaatụ kịta ọ bụrụ na a na-ekwu okwu otu onye na-eme ihe ọjọọ maọbụ ndị na-eme ihe ọjọọ maọbụ onye ọjọọ e nwere n'obodo maọbụ n'ama maọbụ ebe dị iche iche ọ bụrụ na a na-ekwu okwu ee na onye dị etu a na o mekata ihe n'ofu ụbọchị na ihe ọjọọ ọ na-eme ga-agba n'anwụ ma ọ bụ na ihe ọjọọ ọ na-eme na nkata ga-ekpudo ya ma ọ bụ na ihe ọjọọ ọ na-eme n'ofu ụbọchị na ndị mmadụ ga-amara ị nwere ike ịtụ ilu dị ka onye aghụghọ ghọkata nkata ekpudo ya ya bụ na mgbe ị sịrị na onye aghụghọ ghọkata nkata ekpudo ya ị na-akọwa na onye ọjọọ mekata Ofu ụbọchị, ya bụ ihe ọjọọ ga-agba n'anwụ. Amaghị m ka ị ghọtara ihe m na-ekwu. Ilu, nkọwa ilu afịaghị ahụ. Na ọ bụ na i kwesịrị ịmara oge i kwesịrị ịtụ ilu na ụdịrị ilu i kwesịrị ịtụ ka ị ghara ịbụ na ị na-atụ ilu na-anaghị adaba n'okwu a na-ekwu. Ọmụmaatụ ọzọ. Ka m were ya kịta na gị bụ nne na-adụ nwa gị ọdụ nwa gị nwaanyị ọdụ ị nwere ike ị na-agwa ya ee zere ụmụ nwoke ma ọ bụ ekwela ka ị mebie ma ọ bụ ekwela ka ị mee ihe dị etu a mgbe eleghị anya ọ bụrụ na ị na-adụ nwa gị nwaanyị anwụ ọdụ ma ọ bụ nwa gị nwoke anwụ ọdụ ọtụtụ mgbe ka ị nwere ike iwebata ilu dịka ọ bụrụ na ya bụ nwatakịrị anaghị anụ ihe ị na-ekwu ma ọ bụ na ị na-ekwu ya o were ya fega n'azụ ya ọtụtụ mgbe ka ị nwere ike iwebata ilu dịka ụkpana na-ere ere sị na ọ na-aha mmanụ ya bụ na nwatakịrị na-ejefie ụzọ ọ sị na ọ ma ihe ọ na-eme ị fụgo na ilu dị etu a i webetere ya ọ bụrụ na ị na-adụ nwatakịrị ọdụ o nweghị mgbe ị ga-eji wee webata ilu dịka ụkwụ jie agụ mgbada abịara ya ọgụ ya bụ na ihe ị na-ekwu oge ahụ enweghị ka o siri dabaa na ya bụ ndụmọdụ ị na-enye nwa gị nwoke maọbụ nwa gị nwaanyị ya bụ na uche miri emi ka ị ga-eji wee tukwuru wee chee ilu ọbụla ị ga-atụ mgbe ị kwesịrị ịtụ ya ka ọ ya-abụ oge ọbụla ị tụrụ ilu anwa ọ dabaa n'ihe gị bụ onye anwa na-ekwu ka mmadụ ghara ịkpara gị ịkparị gị maka na ị maghị atụ ilu ị ghọtara ka m nyekwa gị ọmụmaatụ ọzọ ka m nwee ike mechie ọmụmaatụ wee banye n'ọzọ abịa O nwere ilu ndị Igbo na-atụ asị gị agaghị m eji na ọyị m nwaanyị amaka mma wee ghọọ ube doro n'iyi. Mgbe ilu dị etu a nụwa bịara, ọtụtụ mgbe ka mmadụ nwee ike ịkọwa ya sị ee na ọ gaghị eji maka na ọyị ya nwaanyị mara mma wee gaa ghọta ube e doro n'iyi kama ka o gotere ya ube n'ahịa. Ị fụ na onye dị etu a kọwara ilu dịka e si tụọ ilu. Ọtụtụ mgbe ị gaghị akọwa ilu Dịka e siri tụọ ilu, ị ga-akọwa ilu site na nghọta na echiche miri emi i nwere n'ebe ilu anwa dị. Ilu dị etu a mmadụ tụrụ sị, agaghị m eji maka na ọyị m nwaanyị amaka mma wee gaa rịa ube e doro n'iyi. Mgbe ihe dị etu a dị, ihe i kwesịrị ịkọwa n'ilu ahụ abụghị ee kamakwa m ga-arị ube e doro n'iyi ka enyi m nwaanyị rachaa ube ka m gaa n'afịa gotere ya ube. Mba. Nkọwa ilu dị etu a, ị nwere ike ịsị, agaghị m eji na ihe a mara mma wee tinye onwe m na nsogbu. Ị ghọtara? Ị gaghị eji na ihe a gụgbuo m wee tinye onwe m na nsogbu, ma agaghị m eji na ihe a na m chọrọ ihe a wee tinye onwe m ebe m ma ekwesịghị ịnọ. Ya bụ na nghọta ya abụchaghị ka e si tụọ ilu anwa. Ị ghọtakwara nke ọma? ehe ee dịka m kọgoro ka e si atụ ilu nakwazi nkọwa ilu ka m kpọpụtara gị ụfọdụ ilu e nwere ma nkọwa ya kwa nke mbụ bụ e jide ibe ji n'aka a saa agụụ okwu nkọwa ya wee bụrụ ọ bụ onye nwee ihe ọ ga-eji mee ihe o wee chetawa ihe ọ ga-eme ọ bụ onye ka m kọwaa ya etu a ọ bụ onye nwere Ego na-echeta ihe e ji ego eme. Ọ bụghị i nweghị ego, ị chọba ụnọ enu maọbụ ụlọ ala maọbụ ana ị ga-egote mana ị nwerọdị ego e ji egote ya. Ya bụ na ọ bụ onye ji ibe ji n'aka na-asazi agụụ okwu. A kpaa akpa gbuo nwaada, ọ naghị agba n'afa. Ya bụ na ihe a tụrụ alo wee mee anaghị ebutecha okwu. A nyụkọọ mamịrị ọnụ, ọ gbaa ụfụfụ. E jikọọ aka ọnụ mee ihe, ọ daa ụda. Ya bụ, ihe ọ bụla e jikọrọ aka ọnụ mee ga-enwe isi ma daa ụda. Ilu ọzọ wee bụkwara, Iri anaghị eme nwa agbọghọ. Ọ dịghị mma enyi, ọ dị mma ọnụnụ. Ya bụ na nkọwa ya wee bụrụ, mmadụ dị ndụ Chineke kere nweriri ebe e ga-esi wee wata ya. Ọ maghị eme nke a, ọ ga-amarịrị ka e ga-esi mee nke a. Ya bụ na o nweghị onye dị ndụ n'ụwa ị ga-asị na o nweghị ebe e ga-esiri wee watanwu onye dị etu a. Ọ bụ ire ọma ka ejuna ji aga n'ogwu. Ọ bụ ezigbo omume ka mmadụ ji agafe ihe isi ike. Nwata akwọ n'azụ amaghị na ije dị ụfụ. Onye a na-emere ihe amaghị na ihe siri ike inweta maọbụ onye a na-enye onyinye onyinye amaghị na nweta nweta fịara arụ. Ya bụ nwata akwọ n'azụ amaghị na ije dị ụfụ. Achọba ma ahụghị abụghị maka akpa nwa dibịa. Ihe anaghị akọ ebe o kwesịrị ịdị ịghọta ehe mmiri dọọ n'eju dọọrọ nwa nkịta onye hapụ ihe ọ ga-arụ emechakwa ọ ga-abịa rụọ ya ngwere adịghị mma ịkọ ibe ya akpụ ọnụ ya bụ na onye jọrọ njọ ekwesịghị na-akọ onye ọzọ jọrọ njọ ọnụ na ọ maghị mma ịghọta ehe awọ anaghị agba ọsọ efie n'efu ihe anaghị eme na nkịtị Ụkwụ jie agụ, mgbada abịara ya ọgụ. Anapụ dike ihe o ji eke ike, ụmụazị achinye ya n'aka ma ọ bụ ụmụazị ewere ya mere ihe ịkpa ọchị. Ọ bụ na ụfọdụ ilu ndị a bụ ihe m tụrụ ma kọwaara gị ya. Ka m tụziere gị ilu ụfọdụ nke m agaghị akọwa. Ya bụrụ na ị ma nkọwa ya, detuoro m ya n'ebe ihe edemede dị. ịghọta ehe o nwekwanụ nke ị ghọtahụ i mee ka m mara ka m tụọrọ gị ụfọdụ ilu ị nwere ike iji wee na-eme okwu ọbụla dị ebe ọbụla ị nọ ka iji gosi ee na onye dị etu a bụ nwafọ igbo m tụọrọ gị ụfọdụ ị gbaa mbọ chọtakwa ụfọdụ ọzọ ị ga-ama ka ọ ya-abụ nwafọ igbo ọbụla ama ama na-ekwu okwu ị nwee ike na-atụpụ ilu ee ka ndị mmadụ mara ee n'ezie n'ezie na abụ m ezigbo nwafọ igbo ama ama tozuru etozu onye ọ na-eme omume omume na-ebe obube obube egbuo n'iwe enie n'ọnụma aka ụtọ ogbenye aka ọkpọ nwata akwọ n'azụ amaghị na ije dị ụfụ nkiri nkiri ka a na-ekiri ododo ejighị ododo eni ozu isi kote ebu ọ gbaa ya ị chọba ọchị nkịta Nye ya ji dị ọkụ, agwọ na ihe o loro atọgbọọla, akụ fechaa, ọ daara awọ, ughere abụrọ agụụ, ọ bụrụ ọrịa. A naghị ere ọkụkọ ụkwụ jiri n'ụlọ, ụkwụ jie agụ, mgbada abịara ya ọgụ. Onye isi nkwọcha anaghị anụ ọgụ okwute, nwaanyị amaghị uru di baara ganye na ọ ghọrọ ajadu. egbuo anụ nwaanyị esoghị ata nnu na ose agwụ n'ụlọ anụta nwaanyị ọfụụ ọ zaa ama chiri echi apịtị amaghị onye ọbịa ofeke amaghị oge ekere nkụ ụkwa onye aghụghọ nwụọ onye aghụghọ enie ya onye ji enyi ekwe ọnya gịnị ka ọ chọrọ ịmata Ọ bụ oke nọ n'ụlọ gwara nke nọ n'ama na azụ dị na ngịga. Ụdara bụ nke enwe, anụ ndị ọzọ bịara nche. Ọkụkọ anaghị echefu onye kworo ya ọdụ n'udu mmiri. Onye mụ na ya na-achụ nta tụgharịrị wee sị na ụkwụ m dị ka anụ. Anaghị asị onye bu ozu nata nnọọ kama na arụ eme. Onye tụọ ilu nna ya tụrụ, nya kwụkwa ụgwọ nna ya ji. Agụụ na-egbu ewu a dị n'igwe enye nri. Eze nchi fọgodu ofu, ọ ga na-egwu achara. Ọ bụ sọsọ onye duru ji na-egwute ebe. Di na nwunye richie dachie ụzọ, ndị bu ọnụ akara ha mma. Nwata kpata akụ, okenye ejegbuo onwe ya n'ozi. Ejikwala ihe nwa mkpi mere wee zọjie nwa agbọghọ ewu ụkwụ. Onye a sịrị bịa buo ozu, ọ sị na ya ebubeghị mbụ, ọ ga-eji onye dị ndụ were mụọ. Nwata jide mma jide ọkụ, ọkụ ere ya, mma egbuo ya. Ọkụkọ nwa ogbenye bụ efi ya, onye chaa ka ose, ya fụkwaa ka ose. E jighị ugogbe enyo ihe a gbara n'aka, Onye buru chi ya ụzọ, ọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ. Anaghị asị ozu na akwa adịghị. Ya bụ na ọ gwụla ka ọ ha m n'ọnụ n'ihe gbasara ịtụ ilu. E nwegasịrị ọtụtụ ilu dịgasị iche iche mana aga m agbado okwu ebe a. Ka m nwee ike banye n'ọzọ, a bịa n'ihe gbasara ilu dịka m si kọwaara gị, e nwekwara ọzọ a na-akpọ asịnilu. Asịnilu dịkwa ọnọdụ ka bụ ilu mana Ihe dị iche ya na ilu bụ na asinilu bụ nke mmadụ sịrị, a sịrị, sịrị dị na ya, nke anwa gosiri ee na ọ bụchaghị ilu, na ọ bụ asinilu. Ọmụmaatụ asinilu, Onye ara sịrị na ihe na-ewute ya abụghị na ọ na-ayị ara kama na ọ bụ ekwurekwu na njenje dị na ya. Ngwere sịrị na o si n'elu ukwu osisi daa etoghị ya o too onwe ya. Nkịta sịrị kama ịnọ nkịtị ọ rachaba mkpụrụ amụ ya. Ya bụ na asịnilu bịa nwee ndịiche dị n'etiti ya na ilu n'ihi na a bịa na asịnilu, e nwere onye na-asị Ị ghọtara? E nwere onye sịrị, ya bụ, ndịiche anwa dị bụ sịrị anwa dị n'etiti ya. Ilu enweghị onye sịrịnụ, mana asịnilu nwere onye a sịrị kwuru ya nụ. Ka m nye gị ọmụmaatụ asinilu ụfọdụ. Ijiji sịrị na ọ gaghị eji maka na ọnwụ ike na-egbu ụmụnna ya wee ghara ibe n'ọnya. Oke sịrị ibi ya awa n'anya ma ọ bụrụ ma na o righị ka ihe o ji eze atapu. Ịghọta. Igbo sịrị na ọ bụrụ maamịrị na ọ dị mma iji wee mere ụtarị kama na afụghị ebe e si jide ya aka. Ifugo na e nwere ndịiche dị na ilu na asịnilu. Ị ghọtara? Ị ghọtakwara? Ehe, e nwekwara ọzọ dị ka ibe ya nke a na-akpọ ụkabụilu. Ụkabụilu bụ nke akụkọ a kọrọ ya dịka akụkọ ya ka e ji nwee ụka bụ ilu. A kọrọ nke anwa dịka akụkọ kọtụ ya obere akụkọ na ya tupu i wee nwee nghọta kwesịrị ịdị n'ime ya. Nghọta ya bụ ilu anwa maọbụ ihe e ji maka ihe e ji maka ya atụ ilu anwa dịkwa n'ime ilu anwa mana a kọrọ ya bụ ilu nke anwa akọ dịka akụkọ. Ka m nye gị ọmụmaatụ. Icheọkụ, ya bụ parrot, gakwuru dibịa afa ka ọ gbaara ya afa ka ọ mara ihe mere ọnwụ ji egbu ụmụ ya. Icheọkụ wee gakwuru dibịa afa. Dịka dibịa afa gbaara ya afa, ya bụ afa o wee tụọ mkpụrụ afa ya n'anị afa anwa wee tụọ icheọkụ n'ọnụ dibịa afa wee sị ya na ihe na-eme gị dị gị nso ọ sị ka ọ gbaa ya ọzọ ọ gbakwa afa nke abụọ ya bụ mkpụrụ afa tụpụ icheọkụ n'ọnụ o wee gbazuo ya nke ịtọ ya bụ mkpụrụ afa wee tụpụ icheọkụ n'ọnụ nke ịtọ icheọkụ wee gwa ya sị ya ya gwa ya ihe ọ ga-ewe ọ bụrụ mmadụ ka ọ ga-eri na ọ ga-eweta mmadụ mmaji kwuru mmaji ihe na-eme na ọ ya-abụ ọ mụọ nwa ya bụ ọnwụ egbuo ụmụ ya oge anwa ka dibịa afa gwara icheọkụ wee sị ya na ihe na-eme gị si gị n'ọnụ ya bụ na ọnwụ na-egbu ụmụ gị bụ n'ọnụ gị ka o si ị ghọtago na ụka bụ ilu bụ akụkọ a kọrọ akọ mgbe a kọrọzi ya o wee wee nwee nghọta ya dịkwa n'ime ya ya bụ ụka bụ ilu a nghọta maọbụ nkọwa ilu a dịkwa n'ime ya Mana a kọrọ ya dịka akụkọ, ịghọta. He. Ọmụmaatụ ọzọ i nwere ike ịkọwa ụkabụilu bụ na agwọ si n'elu wee daa, daa n'akụkụ onye ngwụrọ. Onye ngwụrọ sị agwọ ya biko gamie agami ma ọ bụrụ ma ọnọdụ nke ọ dara na ya bụ onye ngwụrọ ewerugo ya. Ya bụ na nkọwa ya bụ onye ọbụla nsogbu dakwasịrị ekwesịghị ka ọ gbawa ọsọ n'ihi na Ọ sị na abụ abụ ya ga-egbo mkpa gị, na ị kwesịrị ịchọ ụzọ ị ga-esi wee mee ka ya bụ nsogbu ị nọ na ya ka i si na ya wee pụta. Ya bụ na ọ gwụla ka ọ ha m n'ọnụ, ama m na ihe onyonyo a ebuka mana ọ dị mkpa ka anyị ghọta ihe bụ ilu ọfụma ọfụma, kọwaa ya nke ọma ma mee ya ụzọ ọ ga-esi wee nwee nghọta zuru oke nke ọma. Ya bụrụ o nwee ebe ị na-enwe nghọtahie maọbụ mgbagwoju anya gbasara ilu, m kọwara ma ọ bụ ilu m tụrụ, gbaa mbọ ka i zitere m ozi n'ibe akwụkwọ Facebook m, WhatsApp, Instagram nakwazị ebe ndị ọzọ dị iche iche na ị ga-agba mbọ wee fụ na m aga m agba mbọ fụ na m kọwara gị ya nke ọma iji wee mee ka ị ghọta nke ukwuu ihe bụ ilu, nkọwa ilu nakwazi ihe niile ị kwesịrị ịma banyere ịtụ ilu ma ọ bụ ihe niile ị kwesịrị ịma banyere asinilu ma ọ bụkwa ihe niile ị kwesịrị ịma banyere ụkabụilu. Ndewo! Gbaa mbọ sonyerekwa m n'ibe akwụkwọ Facebook, Instagram, Twitter na Ọmalịcha aga m agba mbọ ka m zaa gị ajụjụ ọbụla ị jụrụ m oge ọbụla ị jụrụ m ya echefukwala ka i zisaa ozi anụ a ma na Facebook gị ma na Instagram ka ndị mmadụ mara na e nwere awara na-akwalite asụsụ omenala na ndụ ndị Igbo oge ọbụla ndewo ka emesịanụ afa m ka bụkwa Ọmalịcha Ada Igbo